takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero chenjezo kwa iwe nzanga osauka komanso kwa amalawi nonse ndikamanena kuti amalawi nonse ndikutanthauza inu amene muli ku nsanje pakana kukafika ku Chitipa, Nkhotakota mpaka ku Mchinji. Komanso iwe mzanga Mmalawi amene ukukhala ziko lakunja, amene mukukhala maiko akunja pazifukwa zosiyanasiyana koma zambiri za izo ndi mavuto amene anakupangitsani kuchoka kuno kumuzi kukakhala maiko akunja osakhala chifukwa chakufuna ndipo mavuto amene mukukumana nawo kumeneko mmafunafuna mutabwerera kuno kumuzi koma chifukwa cha mmene ziko likuyendera mmene ulamuliro wa chakwera akuyendesera ziko lino la malawi ambiri a inu nkovuta kuti mubwerere kuno ku malawi chifukwa olo tinati tikuchiteni sechi mmatumba mwanu ngakhale transport mulibe olo kuchokera pa south africa pompapa mukulephera kuti mubwere kuno kumuzi muzawaone anthu pomwe kalekalero south africa inali ngati heaven kumene anthu amapita ndikukapezako chuma ndikumabwera kuno kumuzi ndikumazadya chumacho ndi abale awo chifukwa chuma chabwino chuma chokoma munthu umadya ndi abale ako chuma umayenera uzichinjoya ziko la kwanu koma ambiri inu muli maiko akunja kuvutika ngakhale olo ku america kumene kugwira ntchito za kalavulagaga ngakhale ku UK kumene ukapolo okhaokha chifukwa chani osakhala kuti ziko lathu kuti ndi losauka ziko lino ndi lolemera koma makape awo andale analitenga ziko lino ngati ndi dimba lawo lokuti azipangamo zinthu zawo zopusa kutitenga ife ngati zisiru ndipo nthawi inoyo ya chisankho yoyandikira chisankho M'bale wanga osauka, ukuyenera usamale, chifukwa uzaona ngati ndi mdaliso ukubwera kwa iwe, koma ali mavuto. A Satana amenewo akukunyengereranso kuti kavoti kaja ukawapasenso kawiri. M'mizimu mukuchitika zosiyanasiyana, ena aku, akunamizidwabe pakana lero kumawauza kunena kuti tabwera kuzapanga za mukuru ndipo tikulembesa bweretsani ponoko cha nzika chanu tikupanga za mukuru kuti mupeze ngongole kodi abale kodi inu mmaziwa kunena kuti mukuru ndi kampani ya ku south africa kodi kampani ya ku south africa ingabwere kuzakupasani inu ngongole izi ndi zina mwa izo zimene anthu andale akupanga ndi cholinga kuti akunamizeni inuyo muwavoterenso pano pamuona kukonderedwa kosiyanasiyana ena mulandira ndalama zimene pa moyo wanu simunazionepo mukakhala o- ochenjera ndalama zimenezo muzikana mukakhala opusa ndalama zimenezo muzidya chifukwa iyi ndi nyambo yokuti iniyo mukaponyenso mavoti muwaponyere anthu amene akuzunzani amene akuzunzani kwa zaka 5 kutereko zimene mukulandirazo imeneyo ndi pasipoti ya mavuto amene muti mukumane nawo kwa zaka zina 5 kuchokera 2025 mpakana 2030 ndiye ndinafuna ndikuchenjezeni amalawi pakali panopa andale aja ankakuthawani aja panopa ali nanu pafupi azibwera pafupi pafupi azigona m'maliro azikuchitirani zabwino azipita m'matchalichi kumakachita nawo atendi maserevisi azibwera kumakulipirirani sukulu azibwera kumakhala ngati pabanja panopo amakukondani azikupasani katundu osiyanasiyana Ameneyo ndiye ndi wandale akufuna kuti mumvotere. Munthu wina womvetsa chisoni kwambiri amene ineyo sindinayembekezere kuti tsiku la lero angamapite ndi kumakalankhula ku mtundu wa Amalawi kuti mundikhululukire ineyo zimene ndinkapanga sindikuzidziwa ndiye ndi Pulezidenti Chakwera. Ati Pulezidenti Chakwera akupepesa ku mtundu wa Amalawi kunena kuti ati wa- wazindikirano tsopano kunena kuti iyeyo mapromises ake onse amene ankapanga aja ati sanachite fulfill ndi akufuna kuti amalawi mumukhululukire ati zonse zija ankanena zija za high five zija linali bodza zija ankachita promise kunena kuti kuzakhala uh, ujeni kuzakhala free duty week ati zimeja ndi zonama zija ankanena kuti azigogo azalandira 15000 kuti azizaonera kena kache ati zimene zija n'zonama tikunena pano ngakhale olo mafumu mswahala wawo aku- ukuthano pakali pano pa 3 or 4 years sanalandire akakhala mavuto a muzipatala ndi amene mukuwaonawa Akha- akakhala makampani ndi awawa akulandidwawa ndipo mwinanso kulandidwa kwa Admarc-ku ndi kofunika kuti amalawi musamale muyang'ane patali kwambiri Izitu ndi zina mwa izo za ma tactics zimene amapanga a ndale. Nkutheka kutinso ndi plan yonena kuti akufuna Admarc ijayo ayigulise, ayigule okhaokha, azichita run monga mmene anapangira ndi katundu wina mbuyomo wa boma. Izizi ndi ma film. Ndiye zili ndi iwe m'bale wanga kunena kuti ukamukhululukire Chakwera kapena ayi. Ndipo mukandifunsa ine ngati president wanu, kundifunsa ine kunena kuti kodi Ndizoona zokuti a Malawi timukhululukire Chakwera? Ndikuuzani kuti umenewo ndi uchisiru weni weni chifukwa anthu amenewawa apanga matama kwa zaka zonsezi ndipo ankanena kunena kuti ngati kuli beautiful economy, ngati kuli ziko limene likuchita bwino, ngati kuli anthu amene akudya bwino ndi, ndi ziko la Malawi. Nde lero wazindikira liti lo kunena kuti ku Malawi kuno anthu ali pa mavuto? mwapangapanga matama nthawi yonseyi mwabaiba ndalama mwapanga zinthu za- zo- zosakomera amalawi z- zaka zonsezi lero ndiye muzikabwera basi ndikufuna mundikhululukire ati akukhululukire ndi amako osakhala ife iyayi amalawi ta- ta- taphula njerwa za moto amalawi aziona mbonaona zakhwimbi ngo amalawi akumana ndi mavuto osiyanasiyana Ana angapa angana kulephera sukulu, ana amene ali akufuna kupita ku ma universities tikunena pano ena anangosungisa malo osungisawo koma ena analephereratu sukulu. Tikunena panopa a Malawi akuzunzika every day pa mizere yofuna kugula mafuta, ena anapachika kale magalimoto. ndipo mu, ngati kuli dziko limene labedwa ndalama dziko limene katangale ali very high ndiye ndi dziko la malawi ndiye winayake wakhutakhuta mbwanda zake uko after kubaiba ndalama za boma ndiye lerolo azikanena kuti ndikufuna amalawi mundikhululukire kutitenga ife kukhala zisiru kapena chani kuwatenga amalawi ngati kapena samaganiza ndafuna ndikuwuzeni bwana zimene zijazo mmalankhula zija ndi chibwana chachikulu chifukwa chokuti ndiye kuti mulibe ma advisors anu inu mukanaziwa kunena kuti mwachi- mwalephera ndipo mwazindikira kuti zonse zimene munachita promise amalawi mwa- simunazikwanirise mukanangochita resign than kuti muziauza amalawi kuti "Ah, ati tichite exercise patience patience yachani Iweyo ukuchita exercise patience iweyo kuli iweko ukudya masa ukudya zaulere masa pakali panopa ukunjoya ma, ma convoy nde ukawuze amalawi kuti akukhululukire akukhululukire kuti chani palibe zokhululukirana abwana chinotu si tchalitchi ichi ndi ziko Ziko ndi tchalitchi ndi zinthu ziwiri zosiyana. Muzisiyanisa Assemblies of God ndi, ndi, ndi, ndi, ndi ziko. Ilili ndi ziko. Palibepo zokhululukirana. Zikanakhala kuti anthu amakhululukirana kapena anthu amabwerezana mu ziko, ndiye kuti ma President tu ambuyomu bwezi pano titatani? Titaabwereza. Koma malamulowo amanena kuti walephera walephera basi. So inuyo a chi- a- abwana inuyo inali nthawi yokuti mukuchita resign andinso paja munanenatu nokha kunena kuti ndizakatenga zaka ziwiri osachita deliver ndizachita resign. Tachitani resign chifukwa pa zaka ziwiri paja mwapambanirapo. apa ndi pamene mwawononganso kwambiri mmene mwaliwononga dzikoli kwambiri mmene mavuto alili muno m'malawi inu mungamanene kuti m- m- m- muwapemphe amalawi kuti akakukhululukireni ngakhale kuti m'baibulo amanena kuti khululukirani pakana munthu winzanu pakana kwa 72 times inuyo siwokhululukidwa 72 timesitu Inuyo kamodzi ndi kamodzi basi. Kamodzi ndi kamodzi munayenera kuwolapo katundu wanu muzipita kwanu ndipo palibe m'Malawi amene angakukhululukireni chifukwa taonapo maulamuliro m'mbuyomu koma ngati pali ulamuliro umene waonetsa Amalawi mbonaona, ulamuliro umene waalilitsa Amalawi, umene waapanga Amalawi ambiri kumwalira chifukwa cha ma BP. ndiye ndi ulamulirotu wa chakweratu ndiye lero mukamabwera kumanena kuti ndikufuna mundikhululukire palibe zokhululukirana palibepo zokhululukirana inde mwina mmamva kunena kuti amalawi ati samachedwa kuyiwala inde nkutheka kuti alipo amalawi ena amene samachedwa kuyiwala koma mmalawi wosauka samayiwala Mavuto onse amene akumana nawo amawakumbukira, ndipo ndi, ndi chibwana chachikulu kuti inu muzika muzikapita muzikapita ndikumakalankhula kuti a ah, ndikufuna Amalawi mundikhululukire ndazindikira sopano umakoziwiratu kuti chitseko champana munthuyo. Iyi ndi language yochokera kwa mamafiya A Malawi ndakhala ndikukuuzani kunena kuti ziko ili likulamulidwa ndi ma mafia ndiye aona kuti sopano chisankho chasala pang'ono nditani ineyo ndikuyenera ndigwade muonatu azigwada pakana kumatuluka maminatu anthuwa mmisonkhanomo kugwada ndithu kumalira Mwaona mafilimu awo tsopano, mafilimu aja ndimakuwuzani aja kunena kuti iyi registration ya NRB ndi filimu imene iyi ndi pusipusi akufuna apusise a Malawi si awa alengeza kuti tsopano achita postpone uh, supplementary registration Iwo anthu awawa akuziwa kunena kuti chawo kulibe ndipo mafilimu awo amene akupanga aziwa kunena kuti akapitiliza registration imeneyi amalawi aagwira amalawi aapana pakhosi ndipo mafilimu awo saatheka ndichifukwa chake akuchita postpone registration ndikupempheni zipani zosusa musegule maso anu kwambiri muyang'ane zimene zikuchitika ngati simumpanga zimenezo siku lina muzaona ngati mbanda kucha ndi mabwereza bwereza ndipo musalole kuti chisankho ichichi chiyende mu Smartmatic tiyeni manual basi manual kuwerengera kwa mavoti kukakhale manual kuchokera ku constituency kukafika pa district district kukafika kuja kumatchedwa ku tally center za uchisiru zangati zimenezo osalola ayi za uchisiru zangati zimenezozo palibepo zokhululukira ndipo mukanakhala dolo amene ndimawaziwa ine madolo madolotu amaonera gemu patali inunso mukanayionera patali ndikuopa embarrassment kuopa kuti muzagwa chagada pa siku limenelo chifukwa inutu chimene mungapange cha nzeru ndi pologalamu yobera ndipo imene ija muikakamire ndinakuwuzani pologalamu yobera ndimene ingakupulumuseni Koma kuti tiyeni tipite pa ground tikavoterane wina ndi nzache wopanda kubera, abwana muzalira koopsa chifukwa muli ndi anthu amene akuzungulirani amene amabwera kumakuuzani kuti bwana inuyo, bwana inuyo. Malawi muno mwakhala ma president koma inu bwana anthu akukukondaniko. opsa anthu akusangalala nanu kwambiri mukanaziwa amanena kuti mphuno salota mmene anthu akutukwanira mmene anthu akupangira even mu stronghold yanu ngati mmene kulili ngati ku Salima ku Nkhotakota ku Mchinji anthu ma billboard anu aja amangong'ambapo nkhope ijayo kunyansidwa nanu ndipotu pulogalamu iyi mwayiyamba yomati muziopseza anthu muzimangayi ndiye siku lina muzapeza kuti mwamanga anthu onsetu Bon Kalindo the DC charakwe chizekwe chamupana bwana o chakwambiri from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa